igbo ndị ọma na-ege m ntị ekele m unu kelesie unu ike tata abịala m ka m si abịa n'ọgbọ mụwa bụ nwanne unu nwoke m bụ maazị uchenna ijegalụ abịala ka m si abịa bụ na mbụ wee sị na chukwu ya-agọzi ndị igbo niile nọ n'ụwa niile ebe ọ bụrụ na tinye aka n'ihe dị mma chukwu ya-emepere unu ụzọ ihe a na-aga ọfụma tata na anyị bụ ndị igbo anyị na-ewetara unu ozi ọma nke ọ ya-abụ i tinye ọnụ m tinye ọnụ ọ dabaa n'ihi na mamịrị bụ a nyụkọọ ya ọnụ o mee gịnị ọ gbọọ ụfụfụ ndeewonu na ekelere m unu kelesi unu ike maka na ọ dịrọkwa na ofere ịnọ ana na-ege mmadụ ntị na ihe ọ na-ekwu tata anyị ga-ụtọ anyị ga-atinye ọnụ na ihe gbasatara ka anyị si akpa agwa n'ezinụlọ ee o nwere ezinụlọ dị n'iche n'iche ndị Igbo sị na uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya agagharị ka e si akpa agwa n'ezinụlọ ka ndị Igbo si akpa agwa dị iche n'ihi na Chukwu kere anyị kee anyị mgbe ezigbote anwụ na-acha anyị wee fụsie anya e kerọ anyị n'abalị anya anyị mepere anyị na-afụ ụzọ ọfụma o nwerọ mgbe o ji eke anyị ike o kefe anyị ekefe o kere anyị kee anyị ọfụma ee ị bịa n'ọtụtụ ezinụlọ o nwee ndị ọ ya-abụ e nwee nne e nwee nna nwee ụmụazị ụmụazị mee ihe adịghị mma A- nne ha pịa ha ụtarị nna ha baba mba sụba bekee nọ n'elu ya mana ị hụ na akwụkwọ nsọ anyị na-agụ sị na ụtarị dịrị onye nzuzu nwatakịrị mehie a pịa ya ụtarị wee sị ya na ihe i mere adịrọkwa mma maka echi maka ndị igbo sị na adị ama ama ọnịcha mere gịnị gwara obosi ee ọ na-adị mma ka e bi na ezinụlọ a na-ebi n'udo a na-ebi n'ọṅụ a na-ebi n'ọchị n'ihi na ee ihe dị mma dị mma ihe ihe adịghị mma mere gịnị adịghị mma ọ ka ihe si dị n'obodo naijiria taata bụ ee ka o si na-adị awụ- anyị ma ihe siri ike ka gụwa bụ nwaanyị na-afụ maka ụlọ gụwa bụ n- n- nwoke na-eweta ihe a na-eri n'ụlọ ee m na-ayọ ụmụ nwaanyị anyị unuwa bụ ndị na-ahaziri anyị ezinụlọ m fụ na ihe siri ike ga na-ewu anyị otu si fee anyị kịta n'ihi na ee ejizi a na- ayịyọ ka anyị ayọzi ụmụ nwaanyị anyị ka ha were nwayọọ nnọọ na-eme ihe nri ya ka ee, ka ọ- ka ọ ọ na-ezu nnọọ mana ama m na o nwere ka o si dị nnọọ ka o zuo mana o si na-adị anyị agba mbọ ka ọ na-ezu gụwakwa nna na-eweta anyị na-ekene gị n'ihi na chukwu na-enyere gị aka ị na-eme ọ na-adaba ma gụwa bụ onye nwatakịrị a na-ewetara nri eri ihe ị ga-eme bụ igbu ikpere n'ala igbu ikpere na-asị chukwu nyere nne gị mụrụ gị aka nyere nna gị mụrụ gị aka maka na ndị a na-apụkwa eche ihe oriri ihe a ga-eji akwụ ụgwọ akwụkwọ ihe a ga-eji eme ka ezinụlọ wee dị mma ee ọrụ gị bụ ọrụ gị nwata kịta bụ ime gịnị ikpe ekpere n'ihi na ọrụ emere gịnị ekere eke nna ya nna ga-apụ na nna nne ga-apụ a ga-achọ ihe unu eri gụwa bụ nwatakịrị ka anọ kịta ihe ị ga na-eme bụ ịgba mbọ na-atinye ha n'ekpere ka ihe na-eme gịnị na-aga were were nke a bụrụ na m ga-ekwubi ekwutofie mana o nwere ofu ihe na-agbawa m obi nke na-agbawa m obi bụ ofu ndị na-abụ nna ha je gbasịa mbọ otu ihe si sie ike nwaanyị pụta ụtụtụ o sie nke ndị bekee na-akpọ indomie noodles o ruo n'abalị o sie osikapa o ruo n'efifie o ghee ji anyị abụọ bịa ihe enwe ite atọ nri ejupụta ebe niile ụmụazị bịa ha rie nke eme rie nke rie nke ọzọ o ruo echi eburu wụnye n'ebe a na-awụfu afịfịa ọ dịkwanụ mma otu ahụ ọ dịrọ mma otu a ihe siri ike kịta agha ndị ndị igbo si na aghụghọ ka oke okenye ji eme gịnị agbara efi ọsọ a ga-eji aghụghọ na-eso ihe na-eme na ihe bịara kịta were aghụghọ na-eso ọ na-adaba biko anyị ga-agba mbọ ka anyị hụ na anyị bi n'udo gba mbọ ka anyị na-eme ihe a kwesịrị ime n'ezinụlọ n'ihi na ee, a- ụ- ọ- ụkwa- ụkwara na-adị mma na onye onye mere gịnị onye kwara ya n'etufughị oge isiokwu anyị tata bụ anyị ga na-agba mbọ ka anyị na-eme ihe kwesịrị ime mgbe niile kwesịrị ime n'ihi na anyị agba mbọ ka ewepụ aka enwe n'ofe tupu eme gịnị ọ ghọọ aka mmadụ ịchụ ewu ojii ọ kwa mgbe chi dị ka a na-achụ ewu ojii gị chụọ ewu ojii n'abalị ị nwere ike ịdanye n'ime n'ime n'ime ogbugbo ịgbaji ụkwụ ee ụmụnne m na ụmụnna m gụwa bụ nwoke na-ege m ntị gụwa bụ nwaanyị na-ege m ntị ị na-ege m ntị site na Procyon telivishọn na redio ma ọ bụ kpọọ ya procyon rtv ka esi espelụ procyon bụ p-r-o-c-y-o-n ị chọzikwa inweta anyị n'igwe ntị i nweta anyị na 08122807671 maọbụ nwetakwa anyị na 0809 4646206 ịkpọghara nọmba m kpọ kịta ihe ọbụla ịchọ ka anyị mee gwa anyị anọrọ ala kpakọọ n'ihi na studio a taata na Procyon Television and Radio anyị na-eme ihe dị iche iche ịchọọ ka ọha mara ụwa mara ihe ị na-eme ị kpọọ anyị n'igwe ntị ịchọọ ka a mara ụdịrị ahịa ị na-azụ ịchọọ ọ wụ ụnọ akwụkwọ ka ị nwe ọ wụ ụnọ ụka ka ị nwe ọ bụzikwa ịsụ asụsụ igbo mụta asụsụ igbo ịkụzi ụmụaka asụsụ igbo nke anyị na-eme anyị na-eme anyị na-eme na satọde niile ị bịa kpọọ anyị anọkọ a na-akụziri nwatakịrị ka esi asụ asụsụ igbo maka na asụsụ anyị anazi ana ọ bụrụ ife ifere ị kpọọ anyị n'igwe ntị a anyị anọrọ ana ma nke ndị bekee na-akpọ advert anyị mee mekọta ya ọnụ ọ na-adaba ọtago na-etufughị oge ị chọọ ịnweta anyị n'ikuku ị ya-enweta anyị na www.procyonrtv i nweta ihe na anyị ma ị kpọrọ anyị n'igwe ntị anyị na-agba kịtịkịtịkịtị na-agba na-apụta na-eme nnọọ na-achịkọta ọnụ mara na o nwere ihe ị ma m amaghọ nwee nke m ma ị maghọ maka na mamịrị bụ a nyụkọọ ya ọnụ mee gịnị ọ gbaa ụfụfụ ihi nke a gbaa mbọ ka ị ya na-atinye ọnụ n'ihe daba so ka anyị na-eme ka ọ na-enwe isi marakwa na afa m bụ maazị uchenna ijegalụ nwanne unu nwoke nke na-ewetara unu programụ nke a na-akpọ anyị bụ ndị igbo na procyon television na redio ekele m unu ekelesie unu ike ka ọ dị ụbọchị ọzọ ya bịara